a k'o camanba kɛ ala kiraba muhamadu kan salalahu alayihi wa salamu a n'a ka dungew a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura u kɔ ni baara ɲumanw kɛli ye fo ka taa a bila kiyama jɔ don na nin waati in kɔnɔna la an bɛ foli ani tanu ani barikada k'o kɛ ka ɲɛsin energie tv jabaraniso filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw fana bɛ sɔrɔlen don aw ka jabaraniso mandi nin kɔnɔna la an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada k'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ala k'o di an ni aw ma an ko ala ka nɔgɔya labanko juguya ala k'an kisi o ma jamana fana ala ka basigi nati a kɔnɔ bɛn ala k'o nati jamana kɔnɔ fitinɛ ala ka jamana kisi o ma gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna la an b'a ɲini ala fɛ gɛlɛya ninnu ala k'a falen hɛrɛ la ya rabi ala k'a kɔ falen hɛrɛ la ala kira bonya kama sali ala rasuli foli ni tanu ani barikada o kɔfɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma energie so jabarani filɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnya jɛmukan min ko silamɛya baro ni aw bɛ sigi k'o makɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a bɛ tali kɛ min na o de ye an ka diinɛba in an ka baro kɛ an ka silamɛya kan ni aw tɛ min dɔn aw ka ɲininkali kɛ o la an bɛ karamɔgɔw wele ka na ka na ɲininkali ninnu ka ta kelen kelen ka jaabi aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu sɔrɔ cogo min na aw ka diinɛ kɔnɔ ka d'a kan kuma bɛɛ lajɛlen masaba in b'o fɔ a ka kumakanw na a b'a fɔ fasalu ahala zikiri in kuntum la talamuna a ye dɔnni tigiw ɲininka fɛn na aw tɛ fɛn min dɔn ala kira fana b'o fɔ an ɲɛna a ka kumakan na k'a fɔ jɔn baara o baara n'i b'a kɛ fɔlɔ i k'i jija ka ala ka kiti dɔn a i b'a fɔ lare b'o fɔ an ɲɛna ko wala a tɛ bɛn bali an yafala fiilan hata yaalama hukuma lahi fihi a tɛ bɛn a ka baara foyi kɛ fo a ka ala ka kiti dɔn o baara in kɔnɔna la a ko wa yasala olama a ka tila ka dɔnkɛlaw ɲininka n'i tɛ min dɔn ka dɔnkɛlaw ɲininka fɛn na i tɛ min dɔn kana baara kɛ i kunfɛ silamɛya kɔnɔna la silamɛya tɛ jɛ ni o baara in ye baara o baara k'a ɲɛdɔn k'a kɛ walima k'a ɲɛɲini k'a kɛ walima k'a ɲɛ dɔn k'a kɛ ala b'i sara o de la mɛ k'a kɛ i kunfɛ ala n'an sera a kɛcogo la a mina an ɲɛ ala ni an ma se a kɛcogo la a mina an ɲɛ o tɛ diinɛ ye dɛ diinɛ in jɔlen don jɔsenw de kan a jɔlen don jɔlanw de kan ɔ o jɔsen o jɔlan ninnu a jɔlen don olu minnu kan i b'o jɔsen n'o jɔlan ninnu i b'olu de dafa n'o kɛra a bɛ ɲɛ ɔ n'i m'o jɔsen n'o jɔlan ninnu n'i m'olu dafa da la k'a fɔ baara tɛna se ka ɲɛ o de la ala ka faamucogo ɲuman ala k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka hamiw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɔra kaloba min kɔnɔna la sisan n'o ye sunkalo ye alihamdulilahi rabbil alamin ala ka dɛmɛ kɔnɔna la a n'a ka ɲumanya a n'a ka fɔnisireya sun ɲuman donna a ɲuman tɛmɛna k'a ɲini ala fɛ bato ninnu ala k'a minɛ nafila seli minnu kɛra ala k'a minɛ sarakatibɔ minnu kɛra ala k'a minɛ kuranɛ kalan minnu kɛra ala k'a minɛ tafisiri minnu kɛra ala k'a minɛ tarawi seli minnu kɛra ala k'a minɛ tahajudu seli minnu fana kɛra Ala k'a minɛ dugawu minnu fana kɛra donba su ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin an yɛrɛkun ma ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ hami dogolen n'a bangenen yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mɔgɔ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don san wɛrɛ jama yebaga fɛ Ala k'an fara olu fana kan si kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ labankoɲumanya fana kɔnɔna la k'a ɲini ala fɛ ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ tiɲɛ don sunkalo kɔni banna ɔ nka ala ma ban ala bɛ yen ala ma ban ala bɛ yen ala ye masa ɲɛnaman de ye kunun ala don bi ta don sini ta fana don o de la tumana min na alakira muhamadu sallallahu alayhi wasallam a somaseginna ka taa ala ka nɛɛma la a bonyana mɔgɔ caman ma Umaru bunul Khattab a ye bamuru ta k'i jɔ a ko ni n y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da ko alakira fatura ko n b'i kunkolo tigɛ ko alakira ma fatu tumana min na Abubakar nana ka tɛmɛ a la ka taa alakira lajɛ a k'i balola i maabalama i fatura i maabalama a nana kuranɛ aya kalan

waman kana yaabudu allaha fa inna laha hayyun la yamut a ko ni maa min kɛra k'i bɛ muhamadu de labato i tun bɛ diinɛ na muhamadu ko de kama a ko bi kɔni muhamadu ye diɲɛ fara ɲɔgɔn na o b'a yira e fana ka diinɛ a banna bi mɛ ni maa min kɛra k'e bɛ ala de bato a ko fa inna laha hayyun la yamut ko ala ye masa ɲɛnama ye a tɛ sa o fana kelen de don man kana yaabudu ramadan ni mɔgɔ min tun kɛra k'e tun bɛ ka sunkalo de labato sunkalo silamɛya e tun tɛ ala ko la fo sunkalo sunkalo kɔni tɛ yen bi o b'a yira i ka silamɛya banna ɔ ni mɔgɔ kun kɛra k'i bɛ ka ala de bato fa inna laha hayyun ala ye masa ɲɛnama de ye a bɛ yen sunkalo ala don sunkalo bannen kɔfɛ ala don bato minnu tun bɛ ka kɛ sunkalo kɔnɔ o bato ninnu an k'an jija sunkalo bannen kana k'olu dabilalen ye dɛ ka d'a kan sunkalo nana ka an lakalan de waati kɔnɔna la k'an dege tarawi seli la n'o ye nafila seliw ye k'an dege dugutila fɛ seli la n'o ye tahajudu ye ka tila ka an dege ɲumanya kɛli la ka tila ka an dege ɲɔgɔn bonya la k'an dege kuranɛkalan na k'an dege ala kosuma la k'an dege nin baara ɲuman bɛɛ lajɛlen na sunkalo bannen o baara ɲuman ninnu kana dabila sunkalo kɔnɔ an bɛ taa fini kuraw san forokiyaw san tapi kuraw bɛ san kɔlɔsiw bɛ san fugulanw bɛ san ka ɲumanyaw kɛ misiri kɔnɔnaw bɛ fa nka sunkalo mana ban dɔrɔn a bɛ kɛ kasatan an ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko ala ko banna bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka segin cogo kɔrɔ la an kana segin o ma sunkalo kɔni banna nka ala ko bɛ yen dɛ an tun bɛ ɲumanya minnu kɛ an k'an jija olu la nafila seliw la anw bɛ tarawi seli an tun b'a kɛ tile tan eh, siɲɛ tan don o don mɛ ala kira tun b'a kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen don o don su fɛ ɔ anw man ka o sumaya walima anw man ka o ye k'o to yen an kan k'an yɛrɛ dege a kɛli la o de la an k'an jija sunkalo y'an dege baara minnu kɛli la ɲumanyaw la ka taa se alabatocogo ɲumanw ma ka taa se eh, fonisireyaw ma kuranɛkalanw ma tafsiriw ma kuranɛ kasɛti lamɛnw la hali sunkalo bannen an k'an jija olu la n'o kɛra o bɛ an nafa kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka faamucogo ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ tile wɔɔrɔ sun fana o fana kanunen don kalo in kɔnɔna la an filɛ kalo min na fɔ nin ma ko shawalo n'o ye seli kalo ye ala kira ko man sɔma ramadana a ko ni maa min ye sunkalo sun watba sitan ka tila ka tile wɔɔrɔ tugu a la nin kalo in kɔnɔna la k'a b'i n'a fɔ mɔgɔ min san bɛɛ lajɛlen sun o baraji ko ala b'o de di o tigilamɔgɔ masina ma tile wɔɔrɔ in sunni dɔw tilara ka ban yɛrɛ ka d'a kan a bɛ bɛn kabi seli dugusajɛ ye k'a daminɛ kabi seli dugusajɛ k'a daminɛ mɛ ni seli la an b'a fɔ min ko kantigɛli seli ye sun tɛ bɛn fɔ tile saba kɔfɛ mɛ a fɔ min ko mini seli ni caman b'a la ko seli fitinin fitinin t' ala ka seli la kuma n'a fɔcogo la o seli kabi dugusajɛ ale bɛ se k'a daminɛ caman tilara la ka ka d'a kan seli dɔgɔkun tɛmɛna caman tilara la kaban ɔ e m'a daminɛ fana hali bi waati bɛ i bɛ se k'a kɛ a kɛra i y'a tugu ɲɔgɔn na ka tile wɔɔrɔ bɛɛ tugu ɲɔgɔn na o a kɛra i y'a tugu ɲɔgɔn na tile fila ka sɔrɔ ka dɔ bila u ye tile kelen ka dɔ bila o alimuhimu a ka sun kalo in kɔnɔ dɔrɔn a ka sun kalo kelen in kɔnɔ seli kalo in kɔnɔ i y'a tugu tugu ɲɔgɔn na o i y'a tigɛ tigɛ i man'a kɛ ɲɛ o ɲɛ ma a ka sun kalo in kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ maa min ye san bɛɛ lajɛlen o sun o baraji ala b'o d'i ma dɔ bɛna ɲininkali kɛ sa ko ne ma se ka sunkalo bɛɛ sun ka saba kɛ juru ye ɔ ni juru tile damadɔ de don tile fila saba ninnu naani ninnu i bɛ teliya k'i ka juru sara ka bɔ yen n'i ka juru sara ka bɔ yen nafila i bɛ sɔrɔ k'o kɛ ɔ nka ni juru ka ca sa e ye sun bila bana kama dekun dɔ kama tɔɔrɔ dɔ kama o n'a ɲɔgɔnnaw ɔ ala y'a kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw i nana don nin kɔnɔna la sariya bɛ se k'a fɔ n'a ka ca i bɛ ka nin nafila sun nin kɛ o kɔfɛ sundon tɔ ka sɔrɔ ka o laban ni masaba in ka jɛn ye o kɔfɛ an bɛ na min tugu o la o ye jumɛn ye an filɛ lahalaya min kɔnɔna la n'an b'a f'o ma ko hiji an bɛ ka don hiji waatiw kɔnɔna la masaba in b'a fɔ a ka alikuranɛ kɔnɔna la alhajju ashhurul ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji ala b'a fɔ a ka alikuranɛ kɔnɔna la a ko hiji ashhurul ma'lumat ko kalo de don min ye kalo dɔnnen ye ma kalo damadɔ o de ye seli kalo ye seli fila furancɛ kalo ale ni seliba kalo hiji kalo ye nin kalo saba de ye o b'a jira k'a fɔ seli kalo ale ye hiji kalo fana dayɛlɛlan ye ale ye hiji kalo ale y'o fana dayɛlɛlan ye hiji ye silamɛya jɔsen dɔ de ye

o k'a sɔrɔ e yɛrɛkun ka kɛnɛ farikolo ka kɛnɛya la bana t'i la kelen o ye dɔ ye o b'a jira nafolo fana b'i bolo yaani nafolo fana b'i bolo ni nafolo fana b'i bolo baasi tɛ a la i ka nafolo fana baasi tɛ o la o fana kɔfɛ sira fana ka ɲi ni sira fana ka ɲi baasi tɛ a la o n'a ɲɔgɔndaw i bɛ taa ka musaka min to denbaya fana bolo yan i nɔ o k'a sɔrɔ fana o fana dafalen don o dama don a fɔ ne ma ko se ɔ ni ala ye nin se k'i ye sariya bɛ jɛn n'a ye sisan k'i ka taa hiji kɛ nin de ye se ye e yɛrɛ ka kɛnɛ kɛnɛya kɔfɛ nafolo b'i bolo sira fana ka ɲi i bɛ taa ka min to denbaya fana bolo o fana dafalen fana don binkanikɛlaw tɛ sira kan nin fɛn damadɔ mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ f'o ma ko se ɔ ni ala ye nin bɛɛ lajɛlen dafa i la sariya b'a ɲini i fɛ sisan k'i ka taa hiji kɛ i b'a sɔrɔ anw fɛ yan gɛlɛya dɔ b'an ka hiji ko la kuma la den bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ fa bila ka taa ka ba bila ka taa ka kɔrɔw bila ka taa ale yɛrɛ tɛ taa ka sɔrɔ e yɛrɛ de ma diyagoya don fɔlɔ n'i fatura ala bɛ t'i ɲininka dɛ ala kira ko ni maa min ye hiji wari sɔrɔ k'i ban ka taa ko n'a y'i diya i ka sa u yahudiyalama walima i nasaralama mɔgɔ man ka hiji wari sɔrɔ ka a kumaniya setigi ala ma ka d'a kan hiji nafa ka bon ala kira ko salalahu alaihi wasallam a ko hijiden bɛ segin ka bɔ hiji la tumana min na a y'a sɔrɔ a ka sanu i b'a fɔ a ba y'a bange don min na ka sɔrɔ jurumu foyi tɛ a kan na a sanuman jurumu foyi tɛ a kan na o b'a k'a fɔ hiji bato belebeleba don bato don an kan ka ɲɛsin min ma an bɛ ladilikan min di an yɛrɛ kun ma ani ka se bɛɛ lajɛlen ma ni ala ye hiji taa nɔgɔya mɔgɔ min ye ɲinan san kɔnɔna la o ladilikan fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ala ɲɛsiranya ye ka siran ala ɲɛ ni ala y'a latigɛ k'i bɛ taa hiji la siran ala ɲɛ o y'a la belebeleba ye hiji wari ɲini halala sira kan ka t'i tɔgɔ sɛbɛn gɛlɛya bɛ wuli dekun bɛ wuli i bɛ nin bɛɛ lajɛlen kun nin bɛɛ ye hiji dekun dɔ ye o kɔfɛ i baarakɛɲɔgɔn i teriw i jɛɲɔgɔnw i janto u la i ka yafa ɲini u fɛ minnu ka hakɛ b'i bolo k'u ka hakɛ segin u ma kana taa hiji la ka mɔgɔw ka hakɛ to i bolo dɛ mɔgɔw ka kalifa b'i bolo o i ye binkanni kɛ ka fɛn dɔ minɛ dɔ la o n'i bɛ taa hiji la segin a tigi ma yafa ɲini a tigi fɛ mɔgɔw ka sama min b'i bolo kalifa min b'i bolo a segin u ma ka d'a kan hiji mɔgɔ bɛ taa la n bɛ taa ni ɲuman seginna ka na alihamudulila ni ɲuman ma segin ka na fana lahara taga don mɔgɔ bɛ taa n'o fila de ye hiji la a bɛ i n'a fɔ sɔrɔdasi bɛ taa kɛlɛ kɛnɛ kan n'o de ye n bɛ taa faso kunmabɔ de la ɔ ni ɲuman seginna ka na faso kɔnɔ o don ɔ n'a gɛlɛyara yɛrɛ fana o bɛ k'a damata ye o de la hiji da an bɛ min f'u ɲɛna u ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya teriw furuɲɔgɔnw baarakɛɲɔgɔnw ka yafa ɲini ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ sigiɲɔgɔnw ka yafa ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelenna fɛ ni masaba in ka jɛ ye ka d'a kan i bɛna taa min na a ka gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya furuɲɔgɔn i denw ka yafa ɲini u fɛ ka tila ka dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ fana ka dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ ka d'a kan i bɛ jɔn mɔgɔ dɔ la o ka dugawu bɛ minɛ i ma dɛ i bɛ jɔn mɔgɔ dɔ la o tigilamɔgɔ masina ka dugawu bɛ minɛ i ma yafaw ɲininen kɔ ni ala ye hadiya minnu fana nɔgɔya i bolo k'a di u ma ladiyalifɛnw na olu fana kɛ denmisɛnw na balimaw la sigiɲɔgɔnw na ladiyalifɛn k'o di u ma ka dugawu k'i ye nin bɛɛ lajɛlen a dɔ ye nin bɛɛ lajɛlen a dɔ ye juru minnu fana b'i kan na i bɛ taa juru ninnu sara n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ka juru b'i kan na i bɛ taa sara hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛna e bila ka taa hiji la f'a tigi ye hiji ka di ne nka karisa maa dɔ ka juru bɛ ne kan na dɛ a tigi ka wari d'i ma i ka taa juru sara ka bɔ i kan na ka taa maaw ka juru sara n'i y'a dɔn e bɛ taa fana baarakɛlaw de b'e bolo kalo bɛ sa k'u ka saraw juru to i la i jija k'u ka saraw labɛn ka bila e k'u ka saraw d'u ma e kɔfɛ yan ka d'a kan e bɛna taa baara min na kana mɔgɔw tɔɲɔ ka taa kana taa ni mɔgɔw ka hakɛ i la kana mɔgɔw tɔɲɔ ka taa kana taa ni mɔgɔw ka hakɛ i la ka d'a kan mɔgɔ o mɔgɔ ma siran hadamadenw ka hakɛ ɲɛ d'a la k'a fɔ i tɛ silamɛ ɲuman ye ka d'a kan ala kira b'a fɔ sɔlɔla salam itaku zuluma fa ina zuluma zulumatun yawma alqiyama a ko a ye siran tɔɲɔni ɲɛ k'aw k'a dɔn tɔɲɔni ye dibikuru caman de fara faralen ɲɔgɔn kan alikiyama jɔ don kana taa ni mɔgɔw ka hakɛ la i jija hakɛ ninnu i ka a bɛɛ lajɛlen kɛ n'i taara fana hiji la duwawu bɛ yen i n'a fɔ agence b'aw kalan na a bɛ taa maison de la haji la o b'aw kalan na cogo min na o bɛ sedew ni kasɛtiw di aw ma a bɛ kalan na cogo min na duwawu ninnu ka duwawu ninnu matarafa ni aw taara fana a bɛ taa mɔgɔ minnu ka yamarukan kɔnɔna n'o ye gidi ɛɛ agence ye ani gidi minnu bɛ bila aw ɲɛ a k'u ka kumakan ninnu fana a ka tugu kɔ hali n'e b'a ɲɛdɔn mɛ ni ko kɛra fawda ni min ye min diya k'o kɛ a ti ɲɛ dɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛkulu kelen ye baara ka ɲɛ bɛɛ ka kɛ jɛkulu kelen baara ka ɲɛ n'o kɛra ko caman bɛ nɔgɔya dugawu minnu bɛ fɔ an k'an janto o la n'ala y'a kɛ i ɲuman taara nin yɔrɔ sanumanba ninnu na nin yɔrɔ barikamanba ninnu na e t'a dɔn i bɛna segin ka taa siɲɛ wɛrɛ wa i t'o dɔn dɛ yɔrɔ min ala kira ko n'i ye farida kelen seli haramu misiri kɔnɔ k'a b'i n'a fɔ i ye farida ba kɛmɛ seli an ka misiri tɔw kɔnɔ farida ba kɛmɛ e taara o yɔrɔ in na n'i ye farida kelen seli madinɛ misiri kɔnɔ k'a b'i n'a fɔ i ye farida ba kelen seli a ko n'i ye farida bi naani seli madinɛ misiri kɔnɔ k'ala bɛ nafigiya eh, bɔ i dusukun na ɔ e taara nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka taa nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka taa kɛ daga sunɔgɔ ye ka taa kɛ telew filɛli otɛli kɔnɔ ka taa kɛ sanu ye i taakun yɛrɛ min ye ka ɲina o kɔ balima o ye masiba ye dɛ o ye masiba ye i taakun yɛrɛ min ye ka ɲina o kɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la an ka jamana fana a ka gɛlɛn hiji ko taali kɛra i b'a fɔ waso na karisa ka musokɔrɔba taara n yɛrɛ bɛ n ba bila ka taa hiji yɛrɛ baara ka ɲi hadamaden na funankɛninya wagati kuma min na fanga b'i la mɛ hadamaden dɛsɛlen k'a bila ka taa mɔgɔ miliyɔn fila miliyɔn saba miliyɔn naani kɛnɛ kelen kan ko a ka taa munumunu yen a ka taa yɛlɛ kulu kan ka jigin a ka taa alikaba lamunumunu o ye o ye gɛlɛya ye dɛ n'a gɛlɛyara a tɛ se ka taa mɔgɔ dɔ bila ka taa ka hiji k'a nɔ na a dɔ la dɔ bɛ mɔgɔ dɔ bila ka taa hiji la a dɔ la hali fatiya a tɛ s'a la hali seli fariso na seli sura a tɛ s'a la nka hiji ta o ye tɔgɔ ye a bɛ girin o la miliyɔn fila miliyɔn saba bɛ d'a kan ka taa mɛ bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛsin tɛ ala ko yɛrɛ ma u bɛ ala tɛ se fatiya la k'e fɛ kun zari o kɛ cogo di o la an jija an ka hakili to la n'i bɛ taa mɔgɔ bɛ taa hiji la k'a fɔ ko n bɛ taa so peresi ka taa ba a ye dɛ a fɔ a y'a ka ko ɲɛ a ka labɛnw kɛ mɔgɔ wali hakɛ b'a la k'olu segin a yɛrɛ ka kalan kɛ fana hiji tɛ ɲɛ kalan kɔ minnu kan ka fɔ alikaba lamunumunni na naamu ta yɔrɔw la sitanɛ bonyɔrɔw la ani duwawu tɔw a k'i dege ninnu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sani taa waati cɛ mɛ n bɛ taa n tɛ se foyi foyi la a ye i jija i k'i hakili to olu n'a ɲɔgɔnnaw la ɔ yɔrɔ min farida kelen seli farida ba kɛmɛ ye e taara yen ka yen kɛ tulonkɛyɔrɔ ye daga sunɔgɔ seli waati bɛ tɛmɛ i tɛ na misiri la selifana bɛ tɛmɛ i tɛ na lagansara bɛ tɛmɛ i tɛ na fitiri bɛ tɛmɛ saafo bɛ tɛmɛ i tɛ na walima bɛ seli kɛrɛfɛ misiri la min yɛrɛ lahɔrɔmaba b'o la e tɛ sɔn ka na o misiri kɛnɛ kan i taa kun yɛrɛ kalo kelen dɔrɔn don n'i mɛnna heji la kalo kelen nka tile mugan tile mugan bɔ mugan na ka taa mugan duuru na n'a mɛnna kalo kelen ɔ i b'o min kɛ i jija i ni nɔɔrɔ ka segin i jija i ni baraji caman ka segin i jija i ni jurumu yafa ka segin i jija i k'i yɛrɛ kun kan hɔrɔnya ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ kan hɔrɔnya sababu la i k'i yɛrɛ di ala ma baara la i k'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ di setigi ala ma baara kɔnɔna la heji la ka d'a kan e nana heji kɛnɛ kan ɲinan san wɛrɛ bɛ na wa i t'a dɔn e ka ɲɛnama yɛrɛ bɛɛ tɛna tuguni wa i t'a dɔn san min na ni ala y'a nɔgɔya i ye i jija dɛ san min na ni ala y'a nɔgɔya i ye i jija wulikajɔ kɛ cɛsiri kɛ jija bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ se ka hiji ɲuman kɛ o de la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko alhajjul mabruru laysa lahul jaza illa aljanna ala kira ko hiji mina ko ɲuman hiji min ɲɛna ko sara foyi t'a la ni alijinɛ tɛ sara t'a la ala bolo k'a d'i ma ni alijinɛ tɛ o de kama hijiden y'a fɔ ma ko duyufu rahman masa rahmanu ka duna ɛɛ eh, masa rahmanu a ka dunanbaw k'o de ye hijiden ala bɛ waso mɛlɛkɛw la n'a ye hijidenw ye kɛrɛnkɛrɛn arafa don cɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tabiya kelen na fini jɛman fila kelen bɛ siri kelen bɛ melenge cɛ ka naamu tɛ kɛ dɔwɛrɛ ni jɛman tɛ taafe fila in muso bɛ se ka kulɛri wɛrɛ don a don ala bɛ waso mɛlɛkɛw la a ko ne kana bun hadama da k'u tɛna foyi kɛ tiɲɛni jolibɔn kɔ ninw ye tiɲɛni na wa ninw ye jolibɔn na wa nin tun y'o la dɛ mɔgɔ miliyɔn joli o la ala kira ko maa min ayyamin ko don si tɛ ala bolo dugukolo kɔ kan don min bɛ yen ko ala bɛ jɔn caman kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma ka tɛmɛ fɛnkɛ don kan arafa don kan k'o don tɛ ala bolo ala bɛ jɔn caman kan hɔrɔnya tasuma tɔɔrɔ ma ka tɛmɛ arafa don kan o b'a yira k'a fɔ o don in n'o ye arafa don ye o ye don belebeleba de ye o bɛ heji in kɔnɔ heji fana jɔsen damadɔ de b'a la an k'an jija kosɛbɛ kosɛbɛ an ka hakili to olu la o ye jɔsen naani ye o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye al ihram naamu tali k'i ko jɛnɛba kocogo la ka naamu ta n'o ye fini jɛman donni ye fɔ ala ne bɛna n yɛrɛ don nin fini jɛman in na ala ka n dusukun jɛlen ka n yɛrɛkun saniya ka bɔ n ka jurumu bɛɛ lajɛlen na fini kalalen fan si ti don fini kalalen fan si ti don fugulan ti don o kɔfɛ alikaba lamunumunu siɲɛ wolonwula o fana hiji a jɔsen dɔ ye hali diyagoya dɔ ye i bɛ taama min kɛ safa ni marowa fana na o fana ye jɔsen dɔ ye a naaninan i bɛ jɔli min kɛ arafa don o fana ye hiji a jɔsen dɔ ye nin fɛn damadɔ a fɔ nin ma ko hiji a jɔlanw hiji baara se ka taa ka ninnu to hiji baara se ka taa ka nin to o de kama ko ni anw ni aw tagala aw ka hakili to a la minnu bilalen don aw ɲɛ baara dilanni sira fɛ aw k'u ka kumakanw lamɛn u bɛ minnu fɔ aw ka tugu u kɔ n'o kɛra ka baara bɛ ɲɛ aw bolo mɛ ni aw m'olu lamɛn n'a y'a mago bɔ olu ka kumakanw na a ti ɲɛ dɛ baara kuma fana o tɛ sanni kumaw ye dɛ i n'a fɔ caman bɛ taa cogo min na dɔw fana bɛ taa hiji la ala an nana k'an sɔn diɲɛ de la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa minhum man yakulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib a ko dɔw bɛ ala anw nana k'an sɔn diɲɛ dɔrɔn a banna olu olu mago foyi tɛ lahara la ala ko lahara ko niyɔrɔ foyi tɛ olu ye olu ta tɛ ala ko ye dɛ ala nana ka diɲɛ d'an ma dɔrɔn a banna yuriduna dunya fakat wala yuriduna wala yuriduna akhira olu bɛ diɲɛ dɔrɔn nɔfɛ u mago tɛ lahara la ɔ ala ye diɲɛ d'i ma o la sa o lahara tɛ e ye ala ma diɲɛ d'e ma o la sa o lahara tɛ e ye hiji ka bon diɲɛ ma a ko wa minhum man yakulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a ko nka mɔgɔ dɔw fana bɛ mɔgɔw la minnu bɛna ko ala anw nana k'an sɔn diɲɛ ɲuman na ala i k'an sɔn lahara ɲuman na ala i k'an kisi ka bɔ tasuma fana tɔɔrɔ ma a ko olu le mɔgɔw ye minnu ye diɲɛ ni lahara bɛɛ lajɛlen fana sɔrɔ an ko diɲɛ hiji ka bon diɲɛ ma mɔgɔ bɛ se ka hiji kɛ hiji baara bannen i bɛ se ka diɲɛ nafa nafaw fana ɲini o tɛ baasi ye o mɛ kana taa diɲɛ nafa de ɲini ka ɲinɛ i taa kun yɛrɛ kɔ kana taa diɲɛ nafa ɲini ka ɲinɛ i taa kun kɔ o de la an b'a ɲinin an ka alhajiw fɛ an ka hajaw fɛ minnu bɛ labɛnw na ko ala k'a nɔgɔya ka kangari fana da agence tigiw ye surtout an bɛ diinɛ baara la agence baara fana ni nkalon ti ɲɛ dɛ agence tigiw caman caman caman caman fɔta ti tiɲɛ ye dɛ an jatigila ka surun dumuni kɔkantanw n'aw man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa a caman tɛ tiɲɛ ye dɛ kana nkalon tigɛ ka wari ɲini kana nkalon tigɛ ka kiliyan ɲini min b'o fɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ taara ka alihamudulila n'u ma tɔgɔ ka fana a banna o gɛrɛ ye garisɛgɛ mɛ kana nkalon tigɛ ka ka jama ɲini kana nkalon tigɛ ka jama ɲini min hakika b'o fɔ mɔgɔw ye n'u dara i la ka taa ka banna n'u ma da i la yɛrɛ fana banna mɛ kana nkalon tigɛ ka fɛnw ɲini o de la o ye saranakan ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini an ka hijidenw fɛ minnu bɛ labɛn na hali bi ko hiji baara ala k'a nɔgɔya n'ala sɔn ni waati se an bɛna walanda kɛrɛnkɛrɛnnenw ta hiji yɛrɛ kan hali bi ka ɲini ala fɛ ko bato ninnu ala ka taa n'u ɲuman ye ala ka segin n'u ɲuman ye duwawu jaabi yɔrɔ don k'u ka duwawu kɛ an ɲɛ ka duwawu kɛ jamana ɲɛ jamana in bɛ gɛlɛya la ni waati ninnu kɔnɔ mɔgɔ faga banbali mɔgɔ jolibɔn ka duwawu kɛ jamana in ye ala ka jamana in kɔnɔ suma ala ka jamana in lafiya jugu minnu bɛ jamana in na ala ka u dɛsɛ jugu min jamana ala k'u dɛsɛ jamana ala k'a taa ɲɛ ala k'a sankɔrɔta ala ka barika don a la bɛn ni kelenya ala k'o don jamana in kɔnɔ an bɛ samiya daminɛ na ji hɛrɛma ala k'a di an ma tiɲɛni ji ala k'an kisi o ma kasaara ji ala k'an kisi o ma ala ka batow minɛ an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min an ɲɛ bɛ nimɔrɔ na jabaranin kan a bɛ weleli kɛ o la ni ɲininkali b'aw bolo hiji koɲɛ na walima silamɛya yɛrɛ koɲɛ fɛn bɛɛ la a bɛ weleli kɛ o la ni ala sɔnna a ma an bɛ karamɔgɔw wele ka na ka ɲininkali ninnu ta ka a bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na an b'a fɔ sigi laban na rabbana atina fi dunya hasana